presidenti wa anthu osauka woyamba kuno ku malawi kulankhula mopanda mantha mosasiyapo china chilichonse kungoyima pa chilungamo omupweteka zimupweteke osangalala asangalale makamaka mu nyengo imeneyi yamanganya Michael Usi amene akung'alula bwino kwambiri amene waazunguza anthu mitu anthu angobwebweta okha amene akayesa masewera. Ukamapanga zinthu zachinyengo ndi uh, usamaone ngati aliyense saona pamene ukupanga zachinsisi amakhalanso mulungu atatumiza anthu ache Mulungu sapanga mistake ina iliyonse. Motero kuti Michael Usi uja kusankhidwa kukhala vice president wa dziko anali Mulungu ataona zinsisi. Mulungu amaziwa chimene akupanga ndipo ngakhale ena ankamuda ngakhale tinkamuda Michaelyo koma Mulungu anali ali pa mission. Lero ndisanalowe kwambiri pa zochitikachitika za Manganya nthawi imeneyi ya Manganyalism. komanso nthawi yokuti ndi alangizi a ndale ndikufuna lero ndilowe ku unima university of malawi chancellor college kumene ife timati tika- ku malawi kuno tikakhala timanena kuti kumene kuja ndiye kwawo kwa maphunziro ndipo chancellor college ukangomva zinalo umadziwa kunena kuti woyesa apa ndiye tafika ku maphunziro ngati dziko lino lili ndi anthu ophunzira ena amene anakhalapo ma 6 points ndi ochokera ku unima kumene kumakhala ma lecturers komanso ma non academicians support staff imene tsopano lero kuzera ku administration ya new one iyi yatsopanoyi yozera ku ndale popeza ku malawi kuno timapanga za ndale anthu akudandaula kwambiri ma lecturers akudandaula kwambiri support staff non academicians akudandaula kwambiri kunena kuti management ikuwazuza kwambiri and ngati anthu amenewa akuzuzana chonchi kuli bwanji ana asukulu lero munati mpite ku chancellor college mukaone mmene akuzunzikira ana inu simungakhulupirire ana ena akumachita ku- ku- kupita ku sukulu kuja ndikubwerera chifukwa cha nkhanza zimene akupangidwa koma mukayang'ana nkhanza zimenezi sikuti zikungobwera ayi ana amene wawa sikuti akungopanga ayi koma akungopangidwa nkhanzi nkhanzazi ayi koma chifukwa cha environment imene ili ku unima tikunena pano kwa- kwatuluka makalata kunena kuti 15% duty allowance imene inakhazikitsidwa mbuyomu kuchokera kale kunena kuti anthu azilandira imeneyo yachotsedwa sitikudziwa kuti kodi moyo wa lecturer komanso moyo wa uh, support staff non academician ukhala bwanji ndi cost of living ndi dzikotu limeneli tu lomvetsa chisoni la Chakweratu angopanga zimene angapange Kuwayang'ana akuluakulu aku administration-wo amangoyendayenda ndi zikoli ndalama ikumapezeka kuti ku main account kuja kulibeko china chilichonse kumanena kuti kodi Chancellor College ija ndi yomweyi unima ija ikachemereredwa ija ndi yomweyi munthu ukati ukamagwira kumenekoko ukamamva kuti awatu ndi a- alecturer aku Chancellor College awatu ndi non a- ndi- ndi non academician kapena s- support staff waku Chancellor College anthu kumachita kunjenjemera lero malekicha asanduka agalu in this way do you expect kunena kuti maphunziro ku malawi kuno angapite patsogolo mmene analili nthawi ya kamuzu mmene analili nthawi ya bakili muluzi mmene analili nthawi ya bingu mmene analili nthawi ya joyce banda mzimayi wolimbikira mmene analili nthawi ya peter mutharika maphunziro angapite patsogolo as we talk now even 10 percent salary increment ijayi aboma ankapanga matama kuti ayi taonjezera anthu ku Chancellor College kulibe sanayilandirepo tsiku limodzi motero kuti mwezi umene uwu uwu wa month end ya august anthu ayiwale kukakhala kuti kumeneko ndi mayo mayo kumanena kuti inu mmagwira kuti a timagwira ntchito ku Chancellor College ku unimako kumakhala ngati akugwira ntchito ku grinoki kapena ku chisambo kapena ku Limbuli mma estate-mutu komanso mwina udindo wache o- otchetcha uzu tikuzunzana kwambiri choncho uthenga upite kuja kumatchedwa kwa chansala uh, lazarus chakwera kunena kuti anthu aku unima achotseredwa 15 ija imatchedwa kuti duty allowance komanso 10% salary increment ija sinabwere mpakana lero anzanu amene mumakhulupirira nomwe munasankha inu m'maudindo a ndale akuzunza anzawo ine sindimanyengerera munthu ndimangonena chilungamotu tikachoka pamenepo ndikufuna ndipite tsopano kuzunzika ndikawalilire aja amatchedwa ma hsa ma hsa anasankhidwa inu kunatuluka ndalama zochokera ku global fund kuti anthu amenewa apite ku ma health sciences lilongwe kampasi komanso blantyre kampasi anthu amenewawo anayenera mwana aliyense azilandira 450,000 ndalama za global fund azilandira 450,000 tikunena panopa dzulodzuloli ana onse achokapo pa kampasi kampasi ya lilongwe kampasi ya blantyre auzidwa kuti azipita mmakwawo ati ndalama kulibe ukaifufuza ndalama yapita ku kampeni kuteroko matama onsewo akupanga a mcp wa ndikumayendayenda kumagula ma t-shirt kumapanga zinthu ndi ndalama za global fund zimene zinayenera kuti zipitise nkhani za zaumoyo mu malawi munomo ma hsa anachoka m'mbali zosiyanasiyana dziko linolo kuwatumiza kuma, kuma health sciences kuti akachite upgrade maphunziro awo kuti azigwira ntchito ya zaumoyo yabwino koma tikunena panopa anthu okwanira 613 students ma hsa amene anali m'makampasi osiyanasiyana ku blantyre komanso lilongwe ali stranded ena akulephera kubwerera kwawo kumpoto ena auza kuti tikulandani katundu simungatuluke m'manyumba mwathu paja ambiri aja amachokera ku lenti simungatuluke m'manyumba mwathu osatipasa makobiri athu agalu inu muuzane ndi aku ministry of health kwanuko muuzane zimenezo sizithekatu simutulukatu munomotu anthu akuzunzika koopsa kuzunzika kaye kaye ma dho so ma dho ma dho anthutu akuzunzikamotu mma dho mupite zomba dho mupite blantyre dho mupite chikwawa dho mupite nsanje dho mupite kumulanje dho mupite ku mzuzu mupite ku nkhata bay mukapeza kuti mma dho even awa akujeni akumchinji kuzunzika kwambiri kuzunzika muli katangale woopsa tapitani mukaone kitchen imene ikumangidwa pa mchinji district hospital kitchenitu simenti yake iyi yadulayi simentitu ikungogandamuka yokha amene kumangogandamuka yokha amene so ndimafuna ndiwalirire anthu amenewa ma hsa amene anayenera kuti alandire ndalama 450000 pa mwezi ndalama zonse osakhala kuti ndi zanutu ayi ndalamazo ndi za global fund koma mukuzunza anthu kwambiri anthu akuzunzika koopsa anthu amene ndikufuna ndiwalirire achitatu lero ndi mashado mashado amene akuyimirira zipani zosiyanasiyana chilungamo chake ndifuna ndikuwuzeni azipani zonse kaya ndi inu a pp kaya ndi inu a udf kaya ndi inu a dpp kaya ndi inu a aford komanso a utm anthu anu amene akuyimirira m'maderamu kuyimirira chipani akudandaula kwambiri kunena kuti pakana lero palibe amene akulandirapo material yeti chipani kuti chiziwike chimaziwika ndi material and kwasala masiku okha 30 chani kuti anthu apite ku kamp- apite ku zisankho kodi ngati anthu simuwapasa matiriyo ndiye popeza awa anzanuwa ndi osavuta matiriyo angogawana mmene angagawanirane kodi tsono anthu anu visibility ikhala bwanji mwagundika kumeneko kumapangirana kampeni nokhanokha Makamaka uku ku dpp mukuyenera kuti musamale kwambiri m'nyumba mwanu mwenu wa dpp. Msonkhano misonkhano yoyimayima ya Jane Ansah inali ndi sabotage, anayipanga sabotage akuluakulu a mkati momo kumpanganirana Jane Ansah yi kuti kumene akupita kuno kusamakakhale anthu ndiye kwatumizidwa ndalama kaya ndalamazo zikuchoka ku mcp kuti Jane Ansah akamayenda kwina kulikonse kumene akuyenda inu, ma, inu ndinu mboni amalawi mwaona ma pictures mavidiyo pali malo ena Jane Ansah amangoziweva yekha sikuti kumene kuja kulibe kwa anthu a dpp iyayi mm ngati mmene kunalili ngati ku nsanje kwa ngabu ndi malo ena ndi ena amapezeka kuti kumene kujako kuli akuluakulu ena a dpp anapita kumene kujako ndikumakapereka ndalama kunena kuti musapite ku msonkhano wa ndani musapite ku msonkhano wa Jane Ansah kuti ayaluke izitu ndi conspiracy ya mkatikati mu chipani cha dpp musamale kwambiri inu akuluakulu aku dpp muli ndi anthu amene sakufunirani zabwino koditu tikamanena kuti awa a mcp analowamo mu zipanimu ndipo akupereka ndalama kuopsa ena ndi awa akukana akukana migwirizanoyo sikuti ati migwirizano iti anthu angoyikana iya ena awa analandira ndalama kuchokera ku mcp anauzidwa kuti mukangolola migwirizano tidzakumangani ena awa ali ndi milandu ndiye pamene anamusankha Jane Ansah mkatimo muli kusagwirizana izi ndiye ndi chilungamo chachetu kuti ena awa ndida andide koma chilungamo chache ndi chakuti ena akum- akumuderera Jane Ansah uja ndiye akumpangira uja propaganda conspiracy conspiracy yonena kuti iye uja aoneke olephera azinena kuti a Jane Ansah anthu sakumukonda running mate wa mutharika anthu sakumukonda ndiye akumapita ngati akupita ngati lero akumapitako ngati zulo ndikukagawa ndalama kudera limene monga mmene apangira kwa ngabu iye uja akamadusa azioneka ngati ndi munthu osafunika ichichi ndiye ndi chilungamo chake chimene chikuchitika so nangofuna ndikupempheni inu azipani kunena kuti chonde chonde chonde perekani matiriyo kwa mashado anu anthu kuti adziwe kunena kuti uyo ndi shado ndi matiriyo anthu amene aja agwira ntchito yayikulu kuchokera ku maprimary kudzafika panopa munayenera inu ngati azipani zikuluzikulu makamaka ku dpp athandizeni ambale azikakuposani azikakuposani odya zake alibe mulandu odya zaketu nde akupereka naye nsalu iyi nde muzanena kuti anali mboma kumabe iya munayenera mupange budget inu a utm iyayi perekani ma t-shirt malemutu chilima alipo nde anthu amalandiratu nsalu nanga inu a dpp a dpp ndinu chipani chachikulu munayeneranso mupereke matiriyo inu a udf chimodzimodzi Aya, musapangitse manyazi cheya iya atupere jakobu mpereke matiriyo kwa anthu anu anthu andiyimbira kwambiri ineyo ngati purezidenti kuti ndilengeze uthenga umene akulira anthu m'mizimu alibe china chilichonse kaye kaye wongouyambaso ushadowo kungofuna ati atchuke alibe china chilichonse eh anthutu afikatu pokudya dothitu kodi ndaletu ndizoopsatu so apulumuseni anawo alibe china chilichonse paja mukudziwa inu kuno ku malawi ndiye kuli anthu onama koopsa m'mizimu amati akamuona shado ashado inu ndinu nokha ndipo muwina akumunamiza kodi anthutu anthutu ndoyipatu even olo amatchalitchi nthawi yawo yokuti alemere ndi ino tsopano amayitana amenewawa andale kunena kuti tikukuyitanani ku paper sunday akakhala a seventh day ndi builders day bwerani nditu ili muwina inu anthu opemphera muzimva chisoni amene amandiwaza ine ndi asilamu asilamu us- olo mzikiti wawo ah, olo awo amboni za yehova sapanga fundraising ya kwa matchalitchi enawa muli anthu okuba kwambiri anthu achikeko ndipo yesu kumene ali akumamva chisoni kuti abale mwafika apa mwafika nazo apapa chocho chocho iyayi amvereni chisoni kuli mashado ena ali ndi ngongole zoopsa zakatapira ena akapusa alandidwa magalimoto ena akapusa alandidwa nyumba koma chonde akuchipani bwana profesa arthur peter mutharika kumene muliko akabambe kumene muliko mayi wati joyce banda kumene muliko komanso inu a AFORD kumene muliko che Nankhumwa eh, chipani chanu chikuyenda bwanji eh, athandizeni anthu matiriyo apange kampeni nkhani yanga yomaliza lero ndikufuna ndimulimbise mtima Michael Usi kunena kuti nkhondo imene mwayiyamba mukumana ndi mavuto ena mavuto azichokera mu kampu mwanu momo chifukwa si onse amene mmayenda nawo a Odya Zake alibe mulandu anali anu enawo ndi akazitape amafuna akuoneni tikunena pano ndi amenenso akumatenga ma information kumapereka kuboma kuti akupanga zakuti zakuti ndipo Michael ukumana ndi mikwingwirima yoopsa mboni ndi ineyo amene I'm a living example utengeza ine ineyo ndazunzika koopsa oti ndimadabwa panopa kuti kodi kamangidwe ika ka- kasiyidwa liti kunimangaku kwasiyidwa liti anthu akuti ntchito alibe nanenso ntchito pano naene andili ku karonga pano pa prison ya karonga sakunditenga bwanji ukumana nazo ndiye kukhala mafiyole okuyipisira mbiri kukhala mafiyole okuti umangidwe upezeredwa milandu chifukwa ziko lapansi anthu amakondwera ndi munthu wonama munthu waboza munthu wokupha eh, munthu wokuba ndi amene amakondwera naye munthu wonena chilungamo amadana naye ku malawi ukamanena chilungamo umakhala iwe woyipa motero kuti ayena anena anene kuti abwera azinena kuti Michael akupangira zimezi chifukwa kuti sanamusankhe running mate koma sanaziwe chinsisi Mmene akampanga panga zawo zija za chinyengo zija sanaziwe kuti panali wina anali pompo akangowayang'ana otchedwa Michael Usi. Choncho m'bale wanga ukumana nazo, do not trust anyone including a polisi yako, don't trust them. Anthu amenewa ndi oopsa, you need to have your own private security ndi cholinga kuti zinthu ziyende bwino. Bon Kalindo the DC mwana wowopsa kwambiri the most deadly and dangerous child from Njedza village TA Mabuka kwao kwake ni Kavumbwe Mulanje Malawi Southern Africa